Burama an ka jamana ɲɛmaaw bɛ baara min na n'an b'a fɔ ma ko système intégré de gestion des ressources humaines ale bɛ jamana foroba cakɛbaaw ko fɔ ka ɲɛɲinini kɛ walasa foroba cakɛbaaw bɛ se ka dɔn ani ka u ka lahalaw bɛɛ lajɛlen dɔn o baaraw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la baara in a majɛ dan tɛ Majɛw caman bɛ baara in kɔnɔna la nka o n'a ta o ta ŋaniya juguya dɔɔnin fana bɛ ko in senkɔrɔ maa dɔw sen fɛ bari sabula ɛɛ, n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a la ka gafe dɔw bɔ ka lisi dɔw bɔ i k'a dɔn walasa ka se ka maaw funteni cogo min nɔ ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ o baara in fana bɛ sen na hali n'a y'a sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔnɔna la majɛ dɔw b'a kɔnɔ majɛ minnu ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma o kɛ majɛ dogolenw ye ni u kɛmɛ k'u disi da o la ka o majɛ ninnu lakile waati na nataw la kalo saba kɔnɔna la ni ala sɔnna ma a kuma in ni ala sɔnna ma an n'a ta ye ɲɛfɛ ni ka a walawala aw ye jɛmukan ɲɛfɛtaa waatiw la badenw ka aw ladɔnniya aw k'a dɔn k'a fɔ ko awa kunnafoni ko ta fan fɛ sa min ye an ka jamana cakɛda ye cakɛda min ni o ye kiiribulon ye n'a bɛ fɔ ko OCLEI Office central de lutte contre l'enrichissement illicite o baarakɛlaw ye ayiwa min ye kunnafonidilaw olu ka tɔn min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko l'ASSEP o bɛ kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu bɛ gafe sɛbɛn kɛ o b'olu ka jɛkuluba ko fɔ i k'a dɔn olu ni OCLEI maaw olu ye sigi kɛ awa tarata don n'o bɛnna sɛtanburu kalo tile tan ni wɔɔrɔ ma san ba fila mugan ani duuru sigi a laɲini tun ye min ye o de ye OCLEI ani ASSEP ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u ka ɲɔgɔnkɔla dɔn ni ka ayiwa ɲɛfɔyaw kɛ ɲɔgɔn ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunnafonidila jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye i k'a dɔn faso baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri yɛrɛ ko la ayiwa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ in fa cogo min na min ye sigi in ye kunnafonidilaw minnu bɛ yen n'olu bɛ gafe sɛbɛnni kɛ Olu ka tɔn ɲɛmaaba o tun bɛ taamaden ninnu ɲɛ n'o ye Bubakari Yalikuye ye ka fara a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw kan u ka sigi in kɔnɔna na ni OCLEI ye i k'a dɔn k'a fɔ awa biro kura min ni Bubakari Yalikuye kɛra ɲɛmaa ye o kɔni biro in o ɲɛ o maaw ɲɛdaw jirala OCLEI maaw la ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ka baaraw kan nka u da sera fana OCLEI yɛrɛ cakɛda min don ani baara minnu ni o ye OCLEI ka baaraw ye ani u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na don nataw la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bolodiɲɔgɔnma kɛ kunnafonidilaw ani OCLEI ni ɲɔgɔn cɛ baaraw sabatili kɔnɔna la malidenw ka nafa bɛ sɔrɔ min kɔnɔna la olu tun ye hakilijagabɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o min ye OCLEI yɛrɛ ye a ɲɛmaa min bɛ bi n'o ye awa furancɛ a furancɛ ɲɛmaa ye n'an b'a fɔ o ma ko interimu o bɛ maa min bolo o ye Seydina Umaru Jara ye ale kɔni y'a nisɔndiya ni nin sigi in ye sigi min n'a kɛra ASEP ani a ka cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ min kɔni ye olu ka cakɛda in ye i k'a dɔn a tɛna ayiwa a bolo kuru cogo si la ka baara kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa ayiwa baara in bɛ se ka sabati cogo min nɔ ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ayiwa kunnafonidilaw ye u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa yuruguyurugu ani jamana nafolo burujali o kɛlɛli baaraw la jamana ɲɛmaaw fɛ hali n'u ka baara ye kunnafonidi ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ a da sera o ma i k'a dɔn sigi in hukumu kɔnɔna la min kɔni ye sa ayiwa sigi in ye a kɛra malidenya kɔnɔna la n'i ko malidenya o ye sigikafɔ ɲuman ɲɔgɔn lamɛn bonya ni karama a kɛra o kɔnɔna la i k'a dɔn ASEP maaw ani OCLEI maaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ tare tare ni ala sɔnna a ma burama kunnafonidilaw tɛ to ko mali jɔli la cogo si la an seko ni an damayira ye min ye an n'o kɛ ni ala sɔnna a ma ala k'a ɲɛ k'a d'an ma burama o kɔfɛ an bɛ taa togokaw fɛ yen nɔ ka malidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ togo minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ tun ye togo golomasiri tabaw ka minisiri kɔrɔ ye ayiwa ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Marguerite Gnakadé Gnakadé ahan Marguerite Gnakadé ale de kɛra Togo minisiri kɔrɔ ye u ka golomasiri tabaw ka minisiri ko don, ɔ nka n'i yɛrɛ ye nin muso kofɔlen in fana ta k'a lajɛ, kunnafoniw b'a jirila k'a fɔ, awa, jamana yɛrɛ ɲɛmaa min bɛ fanga na bi bi in na, i k'a dɔn o ka awa maa don kɔni, o masurunya maa yɛrɛ o don, n'o ye Faure Gnassingbé ye kɔni, olu yɛrɛ ka maa don. ɔ ko muso in kɔni u y'a wele kiri tigilamaw u y'a wele araba tɛmɛnen ka kiri ɲɛkɔrɔ o kunnafoniw carina togo ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bolo dara kunnafoni minnu kan ɔ ko min ye muso in ye ko a bɛ awa to ka kuma juru carilenw fɔ min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaa o mɔ ni o ye Faure Gnassingbé ye ko a bɛ to ka kuma fɔ kuma min n'o bɛ Faure Gnassingbé ɲɛ bilen kɔyi ko o de bɛn dɛ ɔ ko wa k'a yɛrɛ tora o kuma gɛlɛnfɔw la ko fɔ k'a y'a yɛrɛ y'a jira a da waga k'a fɔ don dɔ ko Faure Gnassingbé yɛrɛ de ka kan ka wala sɛmɛ minɛ ko Faure Gnassingbé min bɛ fanga na ko a bɛ san mugan ni kɔ bɔ bi bi in na k'a ka kan ka wala sɛmɛ a nana fanga na kabi fa tun bɛ fanga na ɔ ni fa ni tora i k'a dɔn u ye marifa ci o la o tuma ale yɛrɛ nana kɛ den ye ka sin ka na kɛ jamana ɲɛmaa ye f'o don fo bi o tuma ale bɛ jamana ɲɛmaaya la muso in y'a fɔ k'o de t'i bɛn minɛ k'a ka kan ka fanga bila ten ko walasa yɛlɛma min bolo dalen don togokaw fɛ yen k'o bɛ se ka sabati cogo min nɔ nin waati laban ninnu na ka kɛ ni togo jamanadenw ka wulikajɔw ye u bɛ wulikajɔ min na n'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye togo ka se ka ɲɛda kura da mara yɛrɛ kɛcogo ko la yɛlɛmaw ka na mara yɛrɛ ɲɛ kɛcogo ko kɛcogo la awa jamana yɛrɛ maracogo ko la o wulikajɔ minnu bɛ senna ni maa dɔw ni tora la maa dɔw minɛna k'olu don kaso la o waati kelen min ye ni musoba in ye a kɔni t'a la ka siran waati yigayiga a b'a la k'a kan kɔrɔta ka nin kɔrɔfɔkan ninnu fɔ wa a yɛrɛ ye tora o kɔrɔfɔ ninnu fɔ la fo ka welewelekan bila togo jamanadenw ma k'u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ u ni min ka kan jamana ko la jamana bɛ min kɔnɔ u la n'u ka responsabilité ye k'u ka wuli k'o ta ko walasa togo bɛ se ka kɛ jamana sabatilen ye cogo min na awa nin kɔrɔfɔkan gɛlɛn ninnu ni a ɲɔgɔnnaw fɛn min ye awa ni muso belebeleba in ye n'o ye marguerite gnakadé ye ale kɔni bɛ nin kuma ninnu fɔ o kɛ na kɛ sababu ye ni ka weele kiritigɛlamaw fɛ o kɔfɛ an ma aw ladɔnniya k'a dɔn k'a fɔ faransi jamana kɔnɔna la maliden min bɛ yen ni u b'a fɔ a ma ko aya nakamura o y'a dɔnkilida tɔgɔ ye ɔ a dɔn bɛ faransi kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ faransi bibi in na dɔnkilidala kɔni tɛ ale kan i k'a dɔn dɔnkilidalaw ka masa belebeleba don dɔnkilida la faransi yɛrɛ jamana kɔnɔna la min ye faransi kiri ye o ye maa dɔw ɲangi k'a fɔ olu kan ka don la euro wari ba kelen fo ka se a ba saba u kan ka o sara eh, ka kun kɛ u ye sariya sɔsɔ dɔ ta ka ɲɛsin aya nakamura ma awa waati min na awa jamana ɲɛmaw olu tun b'a la ka u ka jeux olympiques de paris o labɛn baaraw kɛ a kun jirala k'a fɔ aya nakamura de kan ka dɔnkili da tubabu bilenninw ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ faransi tɔgɔ la o waati Faransi arasisi dɔw bɛ yen n'o ye siyalagosibaa dɔw ye olu wulila ka siyalagosi baara dɔw kɛ ka sɛbɛnniw kɛ finiw kan ani u ka fɛn wɛrɛw kan k'a jira k'a fɔ ko aya nakamura u ma jɛn ni o ye a ka kɛ wa faransi ɲɛda ye seko ni dɔnko ta fanfɛla na hali n'a y'a sɔrɔ aya nakamura ye maliden ye f'a ka fɔ maaw ye k'a fɔ Malien joli b'a la nka faransi sɛbɛn b'a bolo an b'a fɔ o ma ko nationalité française o tuma a ni faransi den tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u ka hakɛw ani u ka wajibiw la ɔ nka ni maa ninnu bɔra ni ka kumakanjuguw ta ka ɲɛsin aya nakamura ma o kumakanjuguw dɔ la i tun b'a ye k'a fɔ u tun y'a sɛbɛn y a pas moyen aya ici c'est paris pas le marché de Bamako ko Aya kɛcogo tɛ nin ko in na koyi yan ye Paris de ye yan tɛ Bamakɔ suguba ye u tun b'o de sɛbɛn u ka banderɔluw n'u ka placards sanfɛ awa min kɔni ye Aya Nakamura ye i k'a dɔn a ye damakasi sɛbɛnw don kiri y'a ka baara kɛ ayiwa min ye euro wɔri a miliyɔn kelen ani fo ka se miliyɔn saba ɲɔgɔn ko mɔ waa kelen a ba kelen fo ka se a ba saba ma a tɛ miliyɔn bɔ euro wɔri la o de bilara maa ninnu kan maa minnu tɛgɛ taara a kuma kuntanfɔ la an ka maliden in ma ayiwa o de bilara u kan k'a fɔ u kan k'o sara u ka wale cɛjugu kɔfɛ ayiwa burama halisa an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ye awa min ye an ka jamana depitew nɔnabila ye n'o ye Conseil national de transition ye olu ka kunnafoni b'an bolo kunnafoni min n'a man di nka bamananw b'a fɔ ten ko jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye ayiwa o hukumu kɔnɔna la min ye CNT a ɲɛmaaba o tɔgɔ la CNT biro tɔgɔ la a biro maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se Ayiwa a conférence des présidentw ma ani CNT maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i k'a dɔn olu dusu kɔni kasilen u ye kunnafoni bɔ kabini kunun kunnafoni duman tɛ nka ala mana min kɛ o wasanbɛ kunnafoni in bɛ tali kɛ ayiwa min ye dramani mɔnzɔn konare ale yɛrɛ tun ye CNT maa dɔ ye i k'a dɔn dramani mɔnzɔn konare ko min ye alamisadon ye n'o bɛnna kunun yɛrɛ ma ni sɛtanburu kalo in tile tan ni segin san ba fila mugan ani duuru ko ala ye a wele ala ye a somayɛlɛma i k'a dɔn kalifa min tun bɛ a la diɲɛsosigi kɔnɔna la dan sigira o kalifa in na an b'a fɔ ko a ntanyara i k'a dɔn min ye dramani mɔnzɔn konare ye ale tun ye CNT maa ye nka CNT maa gansan tun tɛ dɛ maa belebeleba tun don yen nɔ bari sabula jɛkulu min bɛ CNT kɔnɔna la ni o ɲɛsin bɛ jamana lakana koɲɛw ma i k'a dɔn ale tun bɛ o jɛkulu in kɔnɔna la wa min ye CNT baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ maliki jaw la ka na se a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma u ko nin waati dusukasiw kɔnɔna la sa i k'a dɔn CNT ɲɛmaa ani CNT bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa u bɛ u ka sangafow kɛ ka u ka dugawuw kɛ ka ɲɛsin fure ani a somaw mɔ i k'a dɔn awa ani mali yɛrɛ lakanabaa bɛɛ lajɛlen ale min ye dramani mɔnzɔn jara ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka fure ye o tuma dugawuw bɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma min ye nin mali cɛba in ye sa n'o ye dramani mɔnzɔn konare ye i k'a dɔn ko a ka janajaw ko ni ala sɔnna ma ko n'o kɛ kunnafoni wɛrɛ ye ka da an tulo kan don ko ka dugawu kɛ min ye dramani mɔnzɔn konare ye ko ala ka yafa a ma ala ka saya k'a ma lafiya ye kunnafoni in sɔrɔla kunun yɛrɛ alamisadon sɛtanburukalo tile tan ni segin san ba fila mugan ani duuru Burama min ye système intégré de gestion des ressources humaines ye an y'a kuma fɔ yan nɔ o bɛ baara dɔ de kofɔ baara min ni a baara in bɛ sen na baara in kunfɔlɔ kɛra ale bɛ tali kɛ

olu ye gafe dɔ bɔ gafe min n'a bɔra kunun alamisa k'a cari an bolo ye gafe in sɔrɔ gafe in kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ olu ye sigi kɛ u ka sigi min n'a kɛra kunun yɛrɛ alamisa eh, sɛtanburukalo tile tan ni seegin san ba fila mugan ani duuru sigi in kɔnɔna la i k'a dɔn u da sera ka hakili munumunu kɛ fɛn min ma o ye jamana bɛ baara min na bi ni o ye ka jamana cakɛlaw foroba cakɛbaw ka olu dɔmɔ dɔn k'u ka lahala jɛlenw dɔn i k'a dɔn ko da sera o ma wa o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye maaw ye maa minnu ni awa a gunna olu la i k'a dɔn ni gɛlɛya kɛra olu ka ko la fili kɛra olu ka ko la u da sera olu fana ma ka hakili jagabɔ kɛ o ko in kan n badenw o de hakili jagabɔ ninnu hukumu kɔnɔna la u ko ko olu y'a ye k'a fɔ ko awa o nimisalen kɔni k'a ye k'a fɔ olu tun y'u bolo bɔ yɔrɔ min k'u bolo sin yɔrɔ min ko tile bɔra ye panparanba u y'a jira k'a fɔ ko kabi nin baara in daminɛ waati jamana ɲɛmaw fɛ olu lakɔlimɛturuw ka kɔkɔrɔdonkulu maaw i k'a dɔn olu tun ye awa jateminɛ kɛ ni ka lasɔmini kɛ Ka da jamana ɲɛmaw tulo kan baara in kɛko ɲuman a n'a sabatili hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn ko nka fɛn min ye walasa ko in ka se ka kɛ ko sabatilen ye ɔ ko wa baara in kɔnɔna la k'a daminɛ a daminɛ na fo ka se a kunfori waati ma waati si olu m'u bolo da u sen kan u y'a ŋaniya siri ka jamana ɲɛmaw k'u bilasira ɔ hali n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw ma u ka bilasiralikanw ta ba la ɔ ko o la sa ko min ye ko kura minnu bɔra ko in kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn maa dɔw n'o ye foroba cakɛbaa dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnna lakɔlimɛtiriw ko don olu de bɛ olu ka hakɛw tɔpɔtɔli kɛ baara kɛ o tuma ko ko kura min bɔra ko in nɔ sa o de ye k'a fɔ awa olu dɔw de bɛ yen u cakɛɲɔgɔn dɔw de bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ u ka sara wariw olu jɔra ɔ ko sarawariw jɔra ɔ k'a sɔrɔ olu ye u ka koladɔnni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye enrôlements ye olu tun y'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa ko a ko u ka ko yɛrɛ lajɛlen min b'a la tɔ lajɛ ka kɛ kalojɛ bɛɛ ɲɛ na o de ye k'a fɔ sɛbɛn min bɛ d'i ma n'i ka lahalaw tara n'a bɛ f'a ma ko récépissé o yɛrɛ b'u bɛɛ lajɛlen bolo nka n'a ta o ta u y'a ye k'a fɔ u ka saraw tigɛlen a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ ma lakodɔn K'a sɔrɔ u ka lakodɔnni baaraw, olu kɛra wa o danganiya sɛbɛn b'u bolo n'o ye récépissé ye. O kuma ko min ye lakɔli mɛtiriw ni o ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ye, i k'a dɔn olu, ɔ ko ɛɛ walasa ka se ka ko in k'a da sirala dusuw kana bɔ ka dama tɛmɛ u ka se ka bɛn ko la lakɔlimɛtiriw ni jamana ɲɛmaaw ka bɛn ko la ko in ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la ko hakilina bɛ olu la hakilina minnu ani laɲiniw n'u b'o ta k'o da jamana ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ u ka baara kɛ ni o ye o hakilina dɔw bɛ tali kɛ minnu na olu filɛ nin ye ko fɛn min ye sarawariw ye sarawari minnu ni olu tigɛra ka olu segin a nɔ nɔ joona joona joona joona awa o kɔfɛ ko min ye baara in ye ni o ye lakodɔnni baara in ye a sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na u ka taa ɲɛfɛ ni ka o baaraw tɔ sabati i k'a dɔn waati kofɔlen kɔnɔna la ayiwa o kɔfɛ ko ayiwa baarakɛla minnu bɛ ni olu yɛrɛ ka baara ye nin lakodɔnni baaraw ye n'o ye recenseurs ye ka se k'a dɔn ni jamana foroba baarakɛlaw minnu ye baarakɛla ye ani minnu tɛ baarakɛla la minnu y'o kokajɛ baarakɛbaaw ye o kuma ko u ka u ka ci olu yɛrɛ ka u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa akademiw la n'u taara akademiw la ɔ ko o ka fisa lekɔlimɛtiriw k'a fɔ ko u b'u la sabara don u sen la ka taama u yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen mali kuuru kara lekɔlimɛtiri mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ k'i ka sabara don ni ka bamakɔ sɛgɛrɛ ɔ ko o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ ko bawo ko min ka nɔgɔ o de ye jamana ka baarakɛlaw n'o ye maa minnu bɛ ka recenseli in kɛ ka lakodɔnni baara kɛ olu yɛrɛ ka u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa akademiw la u ni lakɔlimɛtiriw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ka lakɔlimɛtiriw ka lahalaw ta yen nɔ ɔ ko ɛɛ janko n'o tɛ lekɔli mɛturuw ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ na bamakɔ janko lekɔli wuli in yɛrɛ kɔnɔna na kaban o sira kaban ɔ ko o tɛ u fɛla ye ɔ ko sira wɛrɛ kan tun u b'a a laɲini k'a fɔ lakɔli mɛturuw fana ka lakana ko k'u hakili t'o la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que nin baara sugu a tɛ se ka kɛ ni lakana tɛ n'o tɛ i m'a lawuli fɛn dɔ kama nka ni min farati a bɛ bɔ o bɛ bɔ a la dɛ O tuma u y'u da so mɔ lakɔlimɛtiriw ka lakanako ka jate minɛ a baara in kɔnɔna la u ka laɲini ye olu yɛrɛ fɛ laɲini minnu n'olu kɛra o bɛ kɛ sababu ye ko in ka dɔ bɔ a funteni na o tuma min ye lakɔlimɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu in ye i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni dusu olu kɔni dabaliya bannen don kosɛbɛ ko in na ko olu kɔni fɛ wajibi bɛna kɛ olu ayi olu kan don nataw la ni ko ninnu ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o tuma min ye syndicat n'o ye kɔkɔrɔdonkulu ka baara ye hakɛ ye hakɛ min bɛ kɔkɔrɔdonkulu bolo ni ko kɛra i la i bɛ se k'i ka hakɛw ɲini cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko action syndicale ko ni ko ninnu kɔni ma kɛ i n'a fɔ olu b'a laɲini cogo min na k'o tuma a na kɛ wajibi ye olu kan ni ka o hakɛ minnu bɛ u bolo k'o hakɛw ta ni ka wuli ka baara kɛ n'o ye o ye action syndicale ye o ma ɲi dɛ olu ka baara kɛlɛkɛminɛn caman ye grève ye dɛ u kana s'o ma ɔ ko nka ko ni u ka laɲini ma sabati zi ko a bɛ kɛ wajibi u kan dɛ u y'o fɔ o tuma min ye syndicat de l'éducation signataire du quinze octobre deux mille seize ye u y'a jira k'a fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo olu kɔni na to awa jigiya minɛ kɔrɔ ka ɲɛsin u baaraɲɔgɔnw ma baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen ni u ma min u ma bɔ nka u ka sarawariw tigɛ mɛn Ɔ ko o gɛlɛya bɛ u kan k'u k'a dɔn k'a fɔ a mana tigɛ da o da la u na k'u kɛrɛfɛ ni ka k'u jigi ye ɔ ko wa ko u b'a jir'u la k'a fɔ u kɛlen bɛ ka dulɔki bɔ k'a da walasa awa gɛlɛya in ka wuli ka b'u kan ko u na taa ɲɛfɛ k'o baara in kɛ fo k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira u ye nin sɛbɛn in kɔnɔna bolonɔbila ka bɛn sɛtanburukalo tile tan ni seegin ma san ba fila mugan ni duuru n'o ye kunun alamisadon yɛrɛ ye a kɛnɛ kan fɛn min ye awa SYNEFCT a ni ma dɔn b'a fɔ ka ɲɛ o tuma o tɔgɔ la Usumani Alimudu ale bɛ yen nɔ SYPESCO o tɔgɔ la Mulayi Ka Kulubali o bɛ yen nɔ SYNEM ale tɔgɔ la ayiwa ɲɛ bɛ Sangare kɔnɔna mais Sangare tɔgɔ in ma se k'o faamu kosɛbɛ Ayiwa an bɛ o kɛ ten k'o kɛ monsieur Sangare ye ɔ min ye SYNESEC ye o tɔgɔ la Mbaye Jalo ale bɛ yen nɔ min ye SYLDEF ye o tɔgɔ la Yakuba Jalo o y'a bolonɔ bila min ye FENAREC ale tɔgɔ la Koni Tangara ale y'a bolonɔ bila min ye COSES ale tɔgɔ la Sedu Fɔnba ale y'a bolonɔ bila an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka cɛ fɔ ka bɛn nɔgɔya mali baarakɛlaw ani mali ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ka fisa ayiwa burama o hukumu kelen kɔnɔna la an bɛ to halisa o hukumu kelen kɔnɔna la min ye jamana ka nin baarako bɔlen ye n'o ye ka jamana foroba cakɛbaw lakodɔn sɛndika min bɛ yen n'o ye kɔkɔrɔdonkulu ye n'o bɛ ayiwa administrateur civilw olu fana kɔkɔrɔ o fana ye gafe kɛ eh, gafe min ni a bolonɔbilara kunun sɛtanburukalo tile tan ni seegin san ba fila mugan ni duuru gafe in kɔnɔ kumaw olu bɛ tali kɛ ninnu de la ko u bɛ nin gafe in kɛ k'a ɲɛsin u baaraɲɔgɔn ma u b'a la ka maa minnu ka hakɛw tɔpɔtɔ kɔni n'o ye administrateur civilw ye u ko ko olu minnu ye comité exécutif du syndicat autonome des administrateurs civilw ye bakurubafɔ la o ye sinaki maaw ye o kuma k'u bɛ u baaraɲɔgɔnw u b'u kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye laɲini min ni a bɛ tali kɛ jamana forobacakɛbaw olu lakodɔnni la ni o bɛ fonctionnairew ani collectivitéw bɛɛ lajɛlen kofɔ ɔ ko min ye sɛbɛn baarakuncɛ sɛbɛn ye o taara ani ka o baarakuncɛ sɛbɛn di jamana ɲɛmaa ma ni o ye président de la transition chef de l'état ye mali ɲɛmaaba bibi in na o ko don awa ko taara ka di o ma asimi goyita kɔni cɔcɔkalo tɛmɛnen o tile tan ni duuru san ba fila mugan ni duuru ko baarakuncɛ sɛbɛnw taara ka di asimi goyita ma o kuma o ko ko o baarakuncɛ sɛbɛnw n'i y'o ta k'o lajɛ ko a b'a jirala k'a fɔ awa maa min bɛ ni o ye jamana ka baarakɛla yɛrɛ ye n'o o kɔni bɛ sara wari ta kalo o kalo o bɛ taa se maa ba kɛmɛ ani maa ba kɛmɛ ani maa ba bi duuru ani maa kɛmɛ saba ani maa tan ani wolonwula a bɛ taa se o ma olu maa ba kɛmɛ ni maa ba bi duuru ni seegin na ani kɔ la ko i b'a ye k'a fɔ maa ba bi saba ni wɔɔrɔ ani maa kɛmɛ ni maa bi duuru ni kelen ko olu ka lahalaw o ma se ka dɔn baaraw kunfɔlɔ senfɛ an b'a f'o ma ko non recensé ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa ba kɛmɛ ani maa ba mugan ni fila ani ani maa kɛmɛ ani maa bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen k'olu fana tɔgɔ fila-filalen maaw bɛ yen o bɛ wele ko doublon i b'a sɔrɔ burama tarawele bɛ yen n'an taara ɲɛfɛ burama tarawele bɛ yen n'an taara ɲɛfɛ burama tarawele bɛ yen o kuma mun kɛra o kuma o ye doublon ye ɔ ko min b'a la k'o bɛ taa se ba kɛmɛ ani ba kɛmɛ ni mugan ni fila ani kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ma k'o de fana b'a kɔnɔ ayiwa u ko ko o de hukumu kɔnɔna la sa ko gouvernement y'a laɲini k'a fɔ awa sara wari min n'o bɛ di maaw ma maa minnu ni olu ma lakodɔn ko ka o sara wari dili k'o jɔ fɔlɔ i k'a dɔn ka daminɛ septembre kalo la ɔ ko olu ka kalo sara ka jɔ fɔlɔ yan'u ka lahalaw ka dɔn maa minnu ko don maa minnu ni olu ma se ka lakodɔn ani maa minnu ni olu tɔgɔ fila filalamaw ni saba sabalamaw bɛ a kɔnɔna la olu ka sara wari k'o jɔ fɔlɔ yanni k'a to sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u ka lahalaw ka piripirilatigɛ k'a dɔn awa kalo saba kɔnɔna la min n'o ye délai de grâce ye u ko ko o la sa u bɛ olu minnu n'olu ye administrateur civil ka sunadonnikɛlaw ye kɔkɔrɔdonkulu maaw ye sinaki maaw ye u bɛ welewelekan bila ka ɲɛsin u baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ ni olu kɔni ka lahalaw tara n'o ye k'u enrôler olu ka lahalaw tara nka o n'a ta o ta u bɛ awa u jatelen k'a kɛ i n'a fɔ maa minnu ka lahala ma ta maa ba bi saba ni wɔɔrɔ ni kɛmɛ ni bi duuru ni kelen u bɛ olu fɛ o kuma ni e bɛ e y'olu ka baarakɛla ye e b'a dɔn i ka lahalaw tara o n'a ta o ta e bɛ maaw fɛ maa minnu n'a yirala k'a fɔ k'olu ka lahalaw ma ta o fili bɛ e ta la k'u bɛ welewelekan bila olu ma K'u k'u hakili kɛ kelen ye u ka muɲu u ka sabali u k'u bolo da u dusu la maa si kan'a fɔ k'i bɛ furuja bɛɛ k'i kɛ sewu ɔ ko u ka taa u ka direction des ressources humaines la n'o ye u ka ko ɲɛnabɔ cakɛda ye u ka taa yen nɔ ko wala u ka taa u ka secteur kɔnɔna la u ka taa u baara yɔrɔ la u ka DRHw la yen nɔ u ka taa segin ka k'u ka lahalaw kan fili min bɛ lahala in na o ka bɔ a la k'u kana kɛ ni funufunu ye ɔɔn k'u b'o welewelekan bila u ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma o kuma ko maa minnu bɛ yen u ka baarakɛ ɲuman minnu bɛ yen ko u bɛ se k'u ka lahalaw jateminɛ k'a dɔn n'u ka salairew u ka saraw n'u y'a sɔrɔ o tigɛra ɔ k'u ka taa u ka eh, direction eh, fan fɛ direction régionale fan fɛ direction régionale du budget u ka t'o fan fɛ ka lahalaw ta yen nɔ k'a jateminɛ kɛ ɔ ko wala k'u ka t'u ka service de traitement de salaire u ka sarakɛyɔrɔw u ka taa yen nɔ k'a jateminɛ ni eh, ko in lahala bɛ cogo min na u k'o wulikajɔ u k'o boloda u y'o welewelekan bila baara ɲɔgɔn ma min ye sinaki maaw ye u ko k'u bɛ hakili jigin kɛ u ka ka u ka hakili jigin kɛ k'a jira u baara ɲɔgɔn na u k'a dɔn k'a fɔ ko nin baara min ni jamana ɲɛmaaw y'a daminɛ ni o ye système intégré de gestion des ressources humaines ye ko a laɲini k'a ɲɛsin foroba baarakɛbaaw ma fo ka se collectivité marabolo baarakɛbaaw ma maa o maa n'i bɛ sara wari bɛ bɔ foroba wagande kɔnɔna la a bɛ ɲɛsin olu de ma ko a laɲini ye min ye o de ye min ye a sɛbɛn jɛlen sarakɛ sɛbɛn jɛlen k'o sɔrɔ jamana ɲɛmaaw fan fɛ jamana ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a danganiya kan k'a fɔ nin maa hakɛ in de b'an bolo wa olu bɛ sara nin hakɛ in na i k'a dɔn k'o piripiri latigɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko o de laɲini o dɔrɔn de ye burama kuma in yɛrɛ n'i k'i b'a ɲɛfɔ a kun ye k'o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'o tɛ ka kow ɲɛnabɔ ka kow lajɛya o kuma ɔ ko lajɛtɔ ni fili kɛra o kɔnɔna la o fili kan ka ta ni hakili ye n'i y'u ka gafe ta k'a lajɛ a b'o de yira munna kɛ sa ka faamu o kuma ko seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas burama n'i bɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ fili voilà donc fili bɛ baara la nka a ka ta ni hakili ye ni ala sɔnna a ma jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ a ko la hali bi an ma tila sujet la dɛ an bɛ tila ka don a kɔnɔ hali kunnafoni bakurubaw kɔnɔ nka nin ye cakɛdaw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye sɛbɛn kɛ an y'olu taw kalan yanni an ka don jamana yɛrɛ fana ka décision finale kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi fɔlɔ nka an bɛ taa ɲɛ ni kunnafoni sensurunw ye an bɛ taa mali ni tiriki cɛ jɛɲɔgɔnya siratigɛ la ka malidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ mali ani tiriki cɛ a jɛɲɔgɔnya ayiwa a ka kɛnɛ gejegeje hali kunkolodimi o t'a la an bɛ don min na i ko bi wa tiriki yɛrɛ jamana ɲɛmaaw o kɛ mɛ k'u ɲɛ boso an ka dugu jukɔrɔfɛnw na Barisabula min ye tiriki minisiri ambassade n'o y'a ka lasigiden o min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ni o ye a Efe Ceylan ye Efe Ceylan ale de ye tiriki ale ka lasigiden ye an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ o ye sigi kɛ ni anw ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔfɛn ko ma an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i k'a dɔn u ka sigi kɔnɔna la tirikikaw y'a jira k'a fɔ olu ɲɛ kɔni boso mɛ anw ka dugu jukɔrɔfɛnw na u yɛrɛ kɔni a bɛ cogo min olu kɔni jarabilen don anw ka dugu jukɔrɔfɛnw na o kuma n'i jarabira anw ka dugu jukɔrɔfɛnw na i n'u furu wari di dɛ o kuma o jɛɲɔgɔnya kura i k'a dɔn o b'a la ka sɛnsɛn ka na mali ani tiriki ni ɲɔgɔn cɛ badenw i k'a dɔn mali ni tiriki cɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ se ka kurakuraya kuma bɛɛ cogo min nɔ ayiwa gɔngɔni minnu bɛ da la k'o gɔngɔniw furanfuran ka bɔ a la walasa a ka kɛ awa fanfila nafabɔ ye o baaraw hukumu kɔnɔna na sigi ninnu kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min ye tiriki lasigiden ye anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a kɔni ko ko ale kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni ayiwa mali ni tiriki cɛ lahalaw ye o de hukumu kɔnɔna la tiriki bɛna baara minnu kɛ mali jamana kɔnɔna na yan nɔ olu bɛ tali kɛ tiriki yɛrɛ ka politiki nationale dɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko cadre de la promotion des investissements turcs au mali awa bakuruba la tiriki bɛ na bakuruba baara minnu kɛ anw fɛ yan n'o ye a ka nafolo bɔ ka nafolo walasa ka nafolo wɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye investissement ye mali jamana kɔnɔna na yan nɔ ko o baaraw ale kɔni nisɔndiyalen don olu la kosɛbɛ kosɛbɛ ko wa ko min ye tiriki yɛrɛ jamana ye i k'a dɔn u ka ciden jɛkulu dɔw bɛ sira la u bɛna mali jamana kɔnɔna na yannɔ don nataw la walasa ka na jateminɛ kɛ awa ciden jɛkulu minnu don u bɛ baara kɛ baarada caman don nka o maaw bɛɛ lajɛlen bɛ na u bɛna mali jamana kɔnɔna na yannɔ i k'a dɔn o kuncɛ waatiw la awa ni ala sɔnna mɔ Bolonɔnabila kɛ gafe caman na awa investissement ni o ye cakɛli ye turukikaw fɛ mali jamana kɔnɔna na yan nɔ dugu jukɔrɔfɛn ko kɔni b'o la o kuma min ye porofesɛri amadu keyita ye n'ale yɛrɛ ye mali dugu jukɔrɔfɛn ko minisiri ye a kɔni ye jirali kɛ Awa tiriki lasigiden in na ala ye min don mali garisɛgɛ la ni an b'a fɔ o ma k'an ka potentialitéw awa ni o tɛ an ni maa si jɛ ye an b'a di maa ma a ka di an ye an ka di min ma wa an b'a di a ma sɔngɔ la sɔngɔ min ka di an ye an b'an yɛrɛ ka bila la o kuma o fɛn minnu b'an bolo porofesɛri amadu keyita a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni caman walawala k'o jira tiriki jamana lasigiden la an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ awa ni tiriki labɛn bɛ ale ɲɛ tɛ baasi la an ni tiriki k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ i k'a dɔn ayiwa walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an tɛgɛ nɔ cogo min nɔ barow kɛra malidenya kɔnɔna la tiriki lasigiden ani mali minisiri ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama ani ɲɔgɔn lamɛn kɔnɔna la yanni don dɔw cɛ n badenw ka aw ladɔnniya aw k'a dɔn k'a fɔ ko mali i k'a dɔn a ye lasigiden a ka lasigidenso a ye o da yɛlɛ sudankaw fɛ yen nɔ sudankaw y'u ka lasigidenso da yɛlɛ sa kɛ anw fɛ yan nɔ i k'a dɔn olu ka lasigidenso tun tɛ anw bolo yan nka u ka lasigidenso i k'a dɔn o da yɛlɛla anw fɛ mali jamana kɔnɔna na yan nɔ O de hukumu kɔnɔna la min ye an ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ an ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw mɔ ni o ye abulayi jɔpu ye kunun alamisa n'o bɛnna sɛtanburukalo tile tan ni seegin ma san ba fila mugan ani duuru i k'a dɔn a ye kayidi abudɛligadiri suruki sukiri a ye ale bisimila ni ale ye sudan ka lasigiden kurakuranin ye min ni o bɛna kɛ lasigiden fɔlɔ ye ayiwa anw ni sudankaw ni ɲɔgɔn cɛ eh, jɛɲɔgɔnya siratigɛ la o tuma a y'o bisimila i k'a dɔn bamako yan nɔ a nana ka na a ka eh, ciden sɛbɛn n'o ye lasigiden sɛbɛn ye k'o jira abulayi jɔpu la

kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu bolo walasa mali jamana bɛ se ka basigi cogo min na ani sɔrɔ bɛ se ka warakata bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ sɔrɔ la an bɛ f'o ma ko pacte de stabilité sociale et de croissance o baarakɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa olu ye o tigɛ nɔnɔ bɔ ni ka sigi dɔ kɛ sigi min ni kunnafoni sigi don ka kɛ ni kunnafonidilaw ye kunnafoni baarakɛlaw ye o baaraw kɛra kunu alamisa septembre kalo tile tan ni segin san ba fila mugan ani duuru min ye an ka minisiri ye n'o ye ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social ye docteur fasun kulibali i k'a dɔn baaraw ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo atelier de formation don ka kunnafoni kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw mɔ i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni ayiwa ni baara bolodalen an ka jamana ɲɛmaaw fɛ baara min bɛ kɛ sababu ye ayiwa cɛfɔka bɛn o ka sabati mali ɲɛmaaw ani kɛnyɛrɛye kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ opérateur économiquew ni investisseurw walasa ayiwa mali bɛ se ka suma cogo min na ani sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ belebeleba ye cogo min na u ka baara min ɲɛsin o ma ka ɲɛfɔli kɛ o ye an ka jamana kunnafoni baarakɛbaw olu ye i k'a dɔn k'a fɔ awa o hukumu kɔnɔna la min ye awa professeur fasun kulubali ye docteur fasun kulubali ye ale kelen tun da a kɛrɛfɛ min ye awa commissaire au développement institutionnel ye représent ale tun bɛ ka maa min représenter awa ale tɔgɔ la ani banjugu dante fana ka lasigi maa ciden maison de la presse o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ayiwa ministre de la communication ayiwa olu fana ka cidenw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o tuma kɛnɛ in denbaya tun bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa min kɔni ye baaraw ye olu n'u donna eh, sigi in kɛbaaw fɛ o tuma sinsin kɛlen bɛ fɛn minnu kan n'olu kan ka faamu ayiwa n'o ye stabilité sociale croissance économique ani bonne gouvernance ye olu ɲɛfɔra kosɛbɛ u k'a faamu stabilité sociale o de ye ayiwa jamana bɛ se ka basigi kɛ cogo min na fɛnw sɔngɔko la Gɛrɛfubaw ni fɛnw taɲali n'o ye jagofɛnw taɲali olu ka se ka dabila o de bɛna ni stabilité sociale ye croissance économique o bɛ tali kɛ sɔrɔ yakubayali la ani mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman n'o ye bonne gouvernance ye u ka baara ɲɛsin bɛ nin fɛn saba in ma o fɛn saba fana fɛnsɛra kunnafonidilaw ye walasa kunnafonidilaw k'o faamuya i k'a dɔn kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o baara ninnu sabatili la i k'a dɔn o jɔyɔrɔ min bɛ u la ni jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'o kalifa u la u ka u disi da u la ni u seko damayira bɛɛ lajɛlen ye ka kunnafoni jɛlen cɛri o siratigɛ la maliden bɛ se ka faamuli kɛ cogo min nɔ ani maliden bɛ se ka faamuli kɛ ka ɲɛ parce que faamuli o ye ko ye nka faamuli kɛ ka ɲɛ o de bɛ bɔ kunnafonidila ɲuman fan fɛ ani kunnafonidi kɛcogo ɲuman fan fɛ o de laɲini bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɛ banjugu dante i k'a dɔn ale ka ciden ale tɔgɔ la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye maison de la presse ye kunnafonidilaw mali kunnafonidilaw kunnafonidila ma bɔ kunnafonidila dɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i cɛsiri min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin baara in ma o bɛ se k'o jigi da anw kan an seko n'an damajira ye min ye baara in na an b'a kɛ barisabula an yɛrɛ b'a dɔn an jɔyɔrɔ ka bon a ko in na kosɛbɛ walasa a ko in bɛ se ka sabati ni ala sɔnna a mɔ foyi tɛ mali ko in na min jan bɛ bɔ kunnafonidilaw la o layidu talen don o bɛ timɛ n badenw ni sigi min kɛra ni kunnafonidi sigi don ka ɲɔgɔn bɔ kow kalamɔ o ni o sigi don i k'a dɔn k'a fɔ a kun de ye ka se ka awa kunnafoni ɲuman cari ni cakɛda in ka baara bolodalen kan n'o ye stabilité sociale ye ani awa croissance économique ani bonne gouvernance ka kunnafoni ɲuman cari i n'a fɔ anw b'a la ka cɛri cogo min nɔ a ka faamuya ni ayiwa hakili ɲuman ye malidenya hakili a ka faamu n'o ye laɲini belebele de ye o ye n badenw o kɔfɛ min ye organisation mondiale de la santé animale ye n'o ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan tɔnba min bɛ yen ni o ka baaraw ɲɛsin bɛ baganw ka kɛnɛya sabatili ma diɲɛ yɛrɛ bunakun kan o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn o bisimilara anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ

ale y'o ɲɛmaa de ye o kuma ale bisimilara Abilayi Jɔpu fɛ u ka baaraw bɔra fɛn minnu kan i k'a dɔn o bɛ tali kɛ ayiwa bagan mara yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min nɔ Mali jamana kɔnɔna la a ka ja bagan furakɛ k'o kɛ fɛn sabatilen ye Mali jamana kɔnɔna la i k'a dɔn kɔrɔfɔw laɲiniw bɔra olu de kan i k'a dɔn Mali dɔn bɛ jamana ye jamana minnu ni farafinna yɛrɛ tilefɛbolo kɔnɔna la bagan mara sabatilen jamana don i k'a dɔn o hukumu kɔnɔna la mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu yɛrɛ bolo kɔrɔfɔ in a kun taama in a kunba de tun ye o ye an bɛ awa a laɲini halisa jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u cɛsiri bagan mara la ka bagan maralaw bɛɛ lajɛlen fo burama o bɛ an nabɔ an ka kunnafoni senteliw kɔnɔna la sisan an bɛ sira fara i bɛ